igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekelekwa m unu ee anyị nọ na akụkọ ihe na-eme eme nke ọbụla anyị wetara unu anyị na-atụ anya na unu ga-etinye ọnụ na ya bụ okwu maka na mgbe ụfọdụ onye ihe ha onye si na-eweta akụkọ ahụ na-enwe ihe ọ na-atụ anya n'ụdị ndụmọdụ unu ga-enye ka o wee nyere ya aka na nke taa ụmụazị naabọ na-agba bọyị n'aka ofu ọga o wee bụ na ha naabọ na-agba bọyị a onye ha na-agbara bọyị bụ ọga na-eme ọfụma ọga na-eme ọfụma ọga ha na-eme ọfụma na-ebunye ha ahịa ha na-azụgoro zụgide zụcha zụrụ onwe ha ya aba zụrụ maka esi eme ụmụba ya aba zụrụ ebidoziere unu nke unu a ga-esi na ewee achịkọzi account si na esetụrụ unu so ọ nke a ka o bidoziri ha naabọ mana o nwe nwoke na-esi aba abịa ego ha ahịa nwoke ahụ mgbe ha ka nọ n'aka ọga ha ọ na-ego ahịa na shop ha mesịa ọ bịara anyị ka enweghị ụmụazị oge emezi ebidoro ha nke ha ọ bịa mbọsị ha ha ha gwa ya na na ọga ebidogokwara ha ahịa mana ọ setụrụbe ha unu ga na-aghọta ya na ọ ihe a zụtara na ya ka ọga si eme settlement dịka m si kwuo na ọga na-eme ọga ha na-eme ọfụma na ka o bidoro ha ahịa ahụ ha na-azụ na-azụ abịaruo ahịa ha dịka ya sị na enwe more people batakwanụ ji ego bịazie dị competitive ka ọ hapụ ịbụzi na na na ha abalansị ahụ ọfụma ọga ha na-ebunyekwa ha apart from ego o nye ha ha ji ejibido ahịa ahụ na-azụ ya ọ na-enyekwa ha ngwa ahịa credit ha zụọ ha returnụọrọ ya ego o wee bụrụ nwoke a na-esi aba abịa wee bụ n'ọkụ ụlọ ndị biggest customers na-egobe ọga na-egobe ọga ha ahịa gị oge ebidozi ha nwa so the man bụ onye the young shall grow ịghọtago? Eh, ọ na-alike ndị young shall grow ọ fụ ụmụazị na-agba mbọ na-atọ ya o wee bịazie mgbe ọ bịa o wee si ụmụazị ahụ na mm, o nwe ka ha ga-esi na-enye m credit ịghọtago na ya ka ya na ya ama disappoint ha mana ụmụazị a ka bidoro ebido a ka ga-esetụrụ esetụrụ ha kwesịrị ịkọba akụkọ ma edo na ha na ọga onye a amago from ọga ha na shop ebe esi ga bidoro ha ahịa ndị nke bụ okenye n'ime ha na maka ha naabọ abụghị ọgbọ n'agbanyeghị na nkọta ha na-aba ahịa maka ha bịakọrọ bọyị almost the same time nke bụ okenye ya si mbụ gịnị the younger one o nwere odi obi umeala o dịkwa obi ebere ọ sị na ihe mere mana na ọga na no risk eh, mana ndị oyibo sị na na profit bụ reward for risk taking na since ha na ọga ji zụkọba ahịa Aba ka ọ na-esi abịa Lagos ego ọga ha ahịa from ebe a bịaza na-egokwara ha nwa so onye nwere ebe si nugo na na ahịa ha na-eme expand side ahịa ebe ha nwa nọ n'Aba na ọ naghị eme expand mana otu ya si capital kwa ya ji were eme because for long time o nye o nyego ọga ha gap ha na ụmụazị ya na-azụ ị ma na ị nye ọga gap oge eteghị aka ụdị request ị bịa mee ya n'aka ya ọ ga-atụba egwu na amakwa ka isi ọ na-enwe ike iruri nwa ya mafụzi ọ ndị ya na ha na-azụzi steady bụ ndị o nwere ike ịyọta mụ mana ndị aka nọ n'aka ha emebe free younger one wee sị ya agbakọgo the man gbakọcha ya fụ na mgbe ahụ mgbe na mgbe ọ na-abịa n'aka ọga na ọ dị steady na-ekwu eziokwu ha bunyegoro ngwa obere credit o nwere credit ha ahịa enyekarị mmadụ ga-agba mụ na achọ gị afụrọ gị ha edibe eh, mana nke ọ na-ana kịta ọ dị ọga ha ka ọ ga-eje enye ma dịka m sị ọga ama enye maka etego jemere nke ọga na nke ụmụazị nke obere nke obi sị ka ha ka ha ka ha nwaa ka ha nwaa ha wee bido wee bunyebe ọga credit mana ọ bụghị nke ahụ demand ka ha nyere ozugbo ha bịa na-enye na-enye na-increase kwa na-increase like towards mgbe a ga-azụba season etu a ha kwa ya ngwa ahịa akwa ọga zụcha season ahụ ọ pụta na jenụwarị ọ na-ekene ha mgbe ha ji zuo ahịa dịka mgbe ahọ ịtọ maka agreement bụ six years ha na ọga nọrọ three years ọga jebidoro ha nke ha three years three years ahụ complete zie ebutezie ha na ọga esettle ka e si eme n'ala Igbo o wee bụ na along the lines ọga nke Aba ahụ wee sizie na credit ụmụazị etake risk na-enye ha ọkwa ọga ha nye ha credit ha shiftuoro ọga Aba ahụ ọga ha nye ha credit ha shiftuoro ọga Aba ahụ at their own risk echa Chineke tipuoro ọga Aba ahụ tipuoro ya business eme boom oge o chigataziri m bụ ọga Aba ahụ o mezie o mechara mee nwa ya ọ zụpụtara nwa ya ahụ mgbe ụfọdụ o- ozie ya, nwa ya ahụ abịa ọ dabụzị sọsọ ya na-abịa maka onye ọbụla bụ good business person sọsọ ya na-eje ihe ahụ ọ dịghọ mma ma sọkọ ya akọghị business ahụ aghasa so ofu nwa ya kwa n'Aba ahụ nwa bọyị ya ọ na ọkpụwa na-abịa mezie udiri ọzọ ahụ nwa ahụ na-abịakarịzi nwa ahụ abịasịzịa nke ahụ ọ bịara wee mesizie na chieze na-agwa ọga sị na ndị a na ọga ha ha na ọga ha ha emegokwa free n'aka ọga ihe a wee tọchasịa ha o wee sị m o wee tọchasịa ya na ha emego free ị makwana o wee bụrụ na ọ na-abịa na shop mgbe ọga na-abịa na shop ọ na-ewe nke nnukwu ahụ sị na ọ ya nwa bụ n'agbanyeghị na ha gwa na ha naabọ na equal in partner na ọ na-afụ nke okenye ahụ sị na ọ ya nwa bụ senior onye a na-akwanyere ugwu ị mara shortly before e settle ha n'agbanyeghị na ọga ahụ na-esendizi nwa nwa one of the occasions o jikwa aka ya wee bịa ịma na ọ bịara o ruo wee gwa that senior one wee kwụchaa ya ụgwọ credit ha nyere ya adịgharịa ego nwa ego adịrị n'elu ya maka na ha gwara ya na na ọ na disemba ahụ ya mgbe ha na-azụ season ahụ nọ na disemba ahụ ka a ga-esettle ha ọga ahụ wee adịa ha o wee hapụrụ ha 1 million naira sị ha na ha ji na ha na ọga maka ọ na this christmas ahụ ka ekwu a ga- ha ga-agha ha sọ kristi ha naabọ na eru n'ụlọ e settle ha na that disemba ha batazi ha azụba nke ha o wee hapụrụ ha 1 million extra n'ego ego ọ na-enye ego credit o ji ha ọ kwụọ ha extra mana nke nnukwu ka ọ gwa sị na na ya ji were asupport ha pụtara na ọ ga-agwa ha 500,000 ya ji were asọ ọ bụrụ na ego ha ya eji kwụpụta ụgwọ shop ha ma na ego ọga ha enyezi ha bụ nke ha ya ejibube ngwa ahịa kwa ịghọta oke o si mee ha ọ ga-asụ ọ ga ejebite tinyere ha aka kwụpụta ụgwọ shop ọ bụgodu attachment ịma na nwa bọị depending ụdị ego i si n'aka ọga pụta ụmụ ụdị ebe ọ ya gbagba ọ bụ na shop na-agala ọnụ i si na attachment na-azụ o nwe ndị na-anọ na attachment zụọ ahịa zụ karịa ndị nọ n'ime ime shed maka side ebe ha na-azụ ahịa na ahịa na-aga ọfụma ebe ahụ ị mara nke nnukwu agwataghị ya nke obere o kwute ha ekwute ewe ha na ụlọ zụsịa ruo ụlọ ọga settle ha ka ha jide 1 million ahụ mana ego enwezi value anyị nwa mana oga si aba mee ihe ahụ bụ ọ in spirit of the young shall grow wetehere ego ha ya etinye ozugbo were wee ọ sị ihe o bu n'obi bụ na ọ ga-enyegodu ha aka ịkwụpụta ụgwọ shop

nke onye ọbụla je chọba shade chọba shade nke nke a na-ekwu nke nnukwu ebugoro ụzọ fụ shọp ụgwọ kwụọ ụgwọ shọp enu enu kwụọ ụgwọ shọp ọmarịcha shọp o Ehe. o ji na extra 1 million ọkọwi kwụọ ụgwọ shọp nke obere enu na onye na-eje chọta attachment dịka dịka e si wee kwuo si na ego eji settle kwụcha ụgwọ shọp agwa ya na ahịa ahụ bụ ahịa Lagos ma shọp Lagos na-agala ọnụ ọ bụrụ na ọ mezie ya n'ụdị ahụ ego shọpụ richa ego ọ ya ego ji gbanye ngwa ahịa o wee ji maka ya ọ chọghị shọpụ ọ chọghị shọpụ like ịrụpụ eh, ọrịa ka n'ahịa Balogun ị ga-afụ ogologo Balogun market a lot of people ụmụazị nọ n'ogologo road ahụ bụ na attachment ka ha na-anọ ya ọ na-agalakwa ọnụ mana ọha dịka ije je nnọọ na chọọ ofu plaza je balance akwụ ụgwọ ofu ototo shọp ya galakwa nnukwu ọnụ nwere ike eje dogide the kind of capital iji azụzi may not meet up na akwụnwuzi ụgwọ na ezezọ ka ogologo main road ahụ ibi na o nwee onye buchetara ahịa mbucheta nweke ọdọba gị ya elepụtakwa inye ego nke ahụ nọ na attachment nke ọzọ je balance ya na shop

o wee naba na ya dị onye nke a azụlite ego iji kwụnwuzi ụgwọ ezigbo shọpụ na another line ahịa na-aga in fact o changezie line from ihe ahụ ihe a ha zụrụ n'aka ọga o jezie nwezi line ọzọ ebe ọzọ ihe ọzọ na-agakwazi agara na-egbarabọị ebe a na-ele akpa ụkwụ e mesịa chọpụtazi na babies akwa ụmụazị na-agakwa na-aga ọ na-aka enye ego karịa akpa ụkwụ otu a ka ọ dị o jezie banye ma kwụọ ezigbo ụgwọ shọpụ kwụọ ụgwọ warehouse ha bunye ngwa ha dọba na shọpụ mgbe ụfọdụ ụfọdụ ya ụfọdụ na warehouse Chineke bịa connect kwa ahịazi ndị na-abịa abịa na nke ha na-ayọ ya ayọ ka ha dọbara ya ngwa ahịa ha lesịa ka ha bịa were ego business nke ndị isi ọga wan wee mekwa boom ọ ka ihe a na-eme ka ọkụ ji gbaa plaza nke senior one ya dị mana along the line m gara na-apụta n'ahịa ha na-afụkọrịtakwa ibe a na-anụkwa akụ mesie ya na nke obere younger one ya gbakọ bụ ifu ka a beresie na-esi na nnukwu ihe mere ịtagosi na ihe mere ihe nsogbu adịghị mgbe e mesịrị ka a mara o wee ha o wee mm, chọkwara ya obere ego just ka o wee na-erigoro nri ka e wee nwee ike na-ama ihe a na-eme mesịa after some time nke ahụ wee pụta wee yọọ nke obere ahụ wee sị ya biko ya chọọ ka ya na-apụta na shọp ya na-enwe ndị kwekasịrị ya nkwa na a ga-enyere ya aka ka ya wee bidokwa ahịa na ha tinye ego mana nwụrụ onye weta anụ anyị nwa mara na ya ada mụrụ ị fụ na ahịa nke nke obere a na-azụ kịta ọ bụghị ahịa ha gba ha zụ na abụọ so dị ka ọ bịakwa nọdụ nso wee mụtatụ ahịa ahụ ka o nwee ike nwezi ndị ahụ nyezie ya aka ka o nwee ike so n'iwe ọ pụtakwa ọsọ afịa dị gbachaa nke obere ahụ wee n'izu ahụ ọ na-agwa ya ihe a ka papa aba ahụ ọga aba ahụ gafetara na laịn ahụ nke obere anọzi kịta maka o chenjigo wing even if o bucha na mee ọga wee ọga wee maka na ọga akpọbekwaghị ihu sinsi mgbe agwa m n'ọ nwa bọyị ya ka ọ na-ezitekarị mana nke mbọsị o ziri ozi ahụ o ji aka ya wee bịa zie ozi ahụ wee fụzi wesị ee otu a enye ọnụkọ ha si na chukwu arụkwa nka nka ma ọ na-egekwa ntị ka nke a si ya ọganihu mekwara anyị na chukwu ya kpọgodi ya kwuba okwu nkwube na ha ekwuteghị ọ jọs kene ya na-emekwa ihe ọ na-eme onye zụrụ ha ahịa mgbe nwa anyị na ha mabụ mgbe nwa and ị ma kịta ihe ọ na-azụ kịta abụọzi ahịa ha na-azụ mgbe ha gba bọyị ka ya ekwu o kwutere okwu the younger that younger boy ekwuteghị okwu maka ọgọ ahụ ọga aba mere ọga aba ahụ wee metụta metụta ihe ekweghị edi ọga aba ahụ wee ọ mechara ka ọ pụọ na cheta wee sị ya ọga si ya nwa anụ ị na-eku ume ka o nye ogbe 1 million naira ka ka ya sọpọtụ unu gị na your senior colleague ka unu wee nwee ike wee mọ balansị ya chọta shọp na ọ bụ ego na-ejizibagodo ahịa na-akwụpụta ụgwọ shọp na ụgwọ shọp na-abụ problem na na Balogun na na Lagos si iwe ya sụtaghị ya n'ụdị ọ ka dị maka na sinsi mgbe ahụzi ị mara oke ọ na-emenatazi okenye so ọha abịazi dị mgbe mgbe mgbe uyi mgbe osebe nwa bọyị ya bụ ọgụrụkwagụrụkwa ọbịa nke a bụ na nwere ike mgbe ahụ ọ tụbeghị ọkpa na Lagos ọnwa ya na-abịazi so ike na-agwụzi na mmọnwụ so wee sị ya nye ya bụ ihe izi e mere expect ya ekele maka nye na ya na-akpọbeghị ihu nke ahụ wee sị ya ọ sị ya ha ọ sị ya ọ ihe na-eme ọ sị ya eh. ọ sị ya chere ị na-akọwa na your senior colleague agwataghị maka ego ahụ ọ sị ya eh. ụmụ igbo biko ebe a ka ka anyị nọzi na aka nwetara uru kịta abụ n'ụtọ ụchị ya n'ụchọnyechi ya ka anyị nọzi kịta ọga agwa gị na ọ na-ayọzi ya ka ọ na-apụtatụ na nke ha si enwe gbakwa ahịa ọfụ ahụ si wee na-eche ndị ya nyere ya aka ka e wee nwee ike ịbụga na nwa mgbe ọ nọ na shọpụ ọ na-apụta ọ ma na-enye ego n'oge adịgoro shọpụ na na na na erite n'ofe anything ọ bịagoro kwa ụtụtụ ụzọ anyị eri nri ụtụtụ anyị eri nri ehihie anọ naba ya ada ọ ga-enye ego e ji na ya adị rie nri so wee pụtakwa echi ọ dịkwa ka ọ bụkwa pashal bọyị n'aka onye nke a and onye nke ahụ o nwere obi sara asara ebe na mmadụ na-eme ya ị ma na ọ ya ka ọ gwagoro um, nke onye o riri ego nye na ya na ọ gara wee na-agba ya sị ya ji sọpọtụ ha maka ịfụ ka o si wee kwu ịfụ na okenye dịkwu okenye isi awọ ka ọ na ọ na gị ka ọ na-amagara ka wee ya sọ ha ti ibe na ha zụbagodo ahịa na ọ kwụpụtagoro ụgwọ shọp ka ọ ga-enyere ha wee zoro ihe iji gotemezi ngwa ahịa ha na-eme isi ị ma na ọ ya ka ọ ga-emezi wee na mmiri onye na nke ọzọ akpago na ọ ga-abịazi na shọp ya mbọsị ahazi ọ bịazie na shọp wee bịazie na-asị onye a na ọ kwa n'ihe anyị agbatabụlie mgbe enyi na ọ kwa ya agbatabụghị mgbe enyi na ọ ya na ọ masị nsi mgbe ahụ ọ dịghị ọdị izi ibi na nri ọ na-abụ problem ka ya na-ata ka ya mara na ya ka na-enwe hope na ndị ekwe na nkwa ya eweta ego the boy na-ekiri the boy na-ekiri wee megide wee sị ya o nwere 1 million naira ọga Aba nyere mgbe ha ka si na boy na-apụta maka ihe a na-agwa ga-emezi mbọsị ahụ ihe a na-agwa nwere ike orugo 3 4 years mgbe ha ji si na bọị pụtacha ị ghọta ma 5 years even ka ha ji si na bọị pụtacha ọ sị o nwere 1 million naira ọga Aba nyere anyị esi ka anyị wee at least o wee sọpọtụ anyị n'ụgwọ shọp maka agwa the boy kụja ndị oyibo sị the guilty are afraid etu o si kụja maka na ọ sị na na ihe kwere ya n'ọnụ na ọga Aba chebe ka ịfụzi ọga Aba na ọ nwa ya ka o kwuzi ike nwa bọị aha nwa bọị aha ọga aha mana ọ bụrụ na nwa bụ nwa ha bụ nwa nwanne ọga Aba o ji merụ nwa nwa nwanne ọga Aba o ji merụ nwa ọ nọ ka nwa nwanne ya ahụ ka o ji merizie ihe gbasara biznes in fact o meghị ya na ọ setụrụ esetụ na ọ kind of partnership zi maka ike ọga Aba ike agwụbago na ọ zụta e mesịa o butere ọga Aba ya na ọga Aba eke ọ ga-ama na ọga Aba nwe biznes mana ọ chọ ka na nwa ya nwa nwanne ya separate maka onwe eziokwu gwa na-agba mbọ wụcha na ọ sọ nwa ahụ ka o kwuzi ya na-abịazi enwezi ka o esi bịa ọ na-asị na-asị ọ bụ ihe a jụ ka ị na-aza na na-ajụ gị ihe ọzọ ị na-aza ihe ọzọ ọ sị ya na ọga Aba sịkwu na ọ sọ nwa ya na-abịazi ọ sị okay maka na o kwu na ọ sọ nwa ya na-abịazi ka e ji nye ya ego a ya-eji kpọlite gị na ya na ị kpa ya as wise man onwecha na nsogbu adịghị n'ime m ihe na ha kpara na ya anụkwaghị ị ghọta na nsogbu adịghị onye memụ na ya ya ka ya gwa ka ya chịkọọ ya ọfụma ka o si na onwe na shọp ya onwegokwa ụmụ bọyị ịfụ ya so ọ sị ọkọ na ya fụ na shọp ya na ụmụ bọyị nọgasịpụ ya so na ọ bụrụ na ya kpọbata gị ọ bụzi na ngịwa bụ onye echekwube ya abịa zụrụ ahịa ihe ị ghọtago na o nwe ka biznes ya dị ka ya si organize biznes ya ya mere ya na-abazi aka ya ka ya think about it mana onye a na-agwa unu bụ ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ ọ na ebere mmadụ na-emere biko ọ na m ọ ya ka m na-atụpụziri unu kịta kedu na ihe ọ ga-eme maka onye mana onwe emekwuzi ike ụwa gwụkwuzie ya onye mere gị ụdị ihe a bịa na ya oge na-aka ya bịakwa nọ n'aka gị jee ebe ahụ ema chebekwa ndị ya enyere ya aka ee o si aka gị na-eri nri si n'aka gị na-eme ihe niile mụtakwa ihe ọfụ nwa na-azụkwazị ndị nwa nyeziere ya aka o sị na ewezụga maka na omefe na uwe mee na ọ n'aka onye ọ ma ka ọ ga-eje ụdị ije a onye onye ị maha ọfụma i jekwuo ya even onye ị ma ọfụma sef ọ bụ na ọ ha eme ka ọfụma na biznes ị bịa ka ị bịa ụdị ihe ọ jụ kọs ị ga-abụ burden nye ya ọ ma nabata gị ọ ya kpọrọkwa pati na anya na ya gbakọrọ bọl ire ego nye na ya na buru ya ụzọ chọta ezigbo shọpụ na-eme njọ ya nwa na ọ na-anwụ na-azụ attachment ọ ya kpọrọkwa ya tụọrọ ya alo